ezi atụmatụ banyere etu a ga-esi kwalite asụsụ Igbo maka ọganiru ndị Igbo niile ka anyị nabata ndị ga-eso tinye ọnụ n'okwu nke mgbede a Maazị David Ukagwu onyeisi Foreign Commonwealth and Development Office Regional Team British High Commission nke dị n'Abuja odogwu nwoke anyị na-anabata gị o. Ah, Igbo bụ Igbo ekele m unu ndewo nụ nnọọ anyị na-anabatakwa nwaada Amarachi Attamah odee na ọgụ mbem ndị bekee kpọrọ ya poet ozisa ozi broadcaster na onye ihe Igbo na-amasị Igbo cultural enthusiast ọ kwa naanị ofu onye na-asacha ihe niile a Nwaada Igbo mara mma anyị na-anabata gị anyị na-anabata ụkọ na ọkammụta Angelo Chidi Unegbu ụkọchukwu nke Catholic Diocese nke Ọkigwe ma ọ na-arụ ọrụ na Germany ụkọchukwu ọkammụta anyị na-anabata gị o. ndewo nụ
Ndewo nnọọ nnọọ anyị na-anabatakwa nwaada Adline Okere ọhazi edi- editor BBC Igbo BBC Igbo na-agba mbọ pụrụ iche na ihe banyere ịkwalite asụsụ Igbo nwaanyị ọma daalụ gị na ndị BBC Igbo anyị na-asị nnọọ Igbo mma mma nụ. anyị nabata nụ
Nnọọ.
onye ga-ahazi okwu nke anyị ga-ekwu n'ụbọchị taa bụ nwaada Ifeyinwa Ogbue Ada Ide ada ndị Idemmiri na ndị Igbo ji eme ọnụ a sị na ọ bụ okwu okwu n'ikuku mbọsị a mụ na ya nọ na-ekwu okwu ọ sị na ọ bụ onye ekwuru ekwu ndị bekee sị na on air personality ọ kwa n'Urban Radio nke dị n'Enugu ebe a ka ọ na-eme ihe ekwuru ekwu ahụ Ada Ide anyị na-anabata gị o.
ndewo ndị Igbo mma mma nụ ebumnuche anyị bụ na mkparịta ụka nke a ga-enye aka kpalite mmụọ ndị Igbo ka ha nwee mmasị na ịhụnanya n'ebe asụsụ Igbo nọ ka m nyefee anyị niile n'aka nwaada Ifeyinwa Ogbue Ada Ide nwaanyị ọma asụsụ Igbo na-atọ ụtọ n'ọnụ ka o duru anyị n'ịga n'ihu na mkparịta ụka nke a ndewonụ ndewo chai ịgbanikazi ona daalụ shinne daalụ nnọọ nnọọ nke uhuruchi a anyị ga-agbapịa ọsọ na oge arị eche mmadụ na ọ kwa mmadụ na-eche oge ee ya ka anyị chọrọ ka anyị tinyebe ọnụ n'okwu ozugbo ozugbo otu anyị zukọgoro ka anyị dọwa okwu agba ka o kwee onye ọbụla wee ghọta ee eh, maka ndị na-esonyere anyị n'ikuku ee eh, ọ kwa njem nkwalite asụsụ Igbo ka anyị nọ ife a hmm, ya ka anyị ji wee sị ebe ọ bụ na taata bụgo ụbọchị e wepụta iji wee cheta na ọ dị mkpa na njirimara ndị kwesịrị ka a na-akwalite um, anyị wee sị ka anyị mee anyị chịkọba ya bụ emume ka onye ọbụla wee sonyesie ike n'ịkwalite asụsụ Igbo ebe ọ ọbụla ọ sọ ya nweta onwe ya ya ka anyị gbapịa ọsọ ozugbo ọ bụrụ na ị nele anya ị fụ na ihe anyị ji wee gbakọ bụ maka asụsụ Igbo anwa e, maka ọgamniru ndị Igbo na mbụ na mbụ ee anyị ga-achọ ka anyị sigodo na-amara m ka anyị matagodo asụsụ Igbo anya anyị a ga-asị na ọ na-aga nnọọ n'iru otu anyị si afụta ya ka ọ na-anwụzi na-anwụnyụ anya maka na ọtụtụ oge na-abụ i zute ụmụaka ọtụtụ ụmụaka agba ọfụrụ anụnwa enwerọzi onye a ga-asị na ọ ma ihe gbasara asụsụ Igbo a ị jụọ ya ajụjụ ọ ghọtarọ ife ị na-ekwu ọ bụrụzia na ndị nne na nna rapụziri omenala na-emezi omenelu fa na-eche na ọ bụrụ na ụmụ fa asụrọ bekee na fa ama ama akwụkwọ maọbụ na fa ama ama ihe a na-eme na fa ama abanyenwu na na otu a nọ na ya n'ụbọchị ndị a o wee bụrụ ife jọgburu onwe ya eh, maka na ọ dabarọ chaa chaa ihe a bụ njirimara ndị ya na o kwesị na onye ọbụla ga na-asụ ya bụ asụsụ Igbo na-akwalitekwa ya n'ụzọ pụrụ iche emem ka anyị bidogodu na ya bụ okwu a kpụ n'ọnụ ọ dị gị ka a ga-asị ọ dị m ka a ga-ebidogodu n'ebe ị nọ ee eh, maazị David Ụkagwụ agbanyeghị na ọ bụrụ ndị iti fa sị na ọ ladies first mana anyị chọrọ ka anyị bidokene n'ebe ị nọ maazị David Ụkagwụ ee eh, agbanyeghị na Amarachi Attamah ga-etinyekwa ọnụ n'otu aka ahụ mana ka anyị bidokene na ya bụ okwu eh, maka e nwere ka ndị mmadụ si asọgasịzi anyị ọnụ na-asọgasị anyị ọnụ na asụsụ anyị na-anwụ na-anwụnyụ anya n'oge na-adịrị anya e chezọzie maka ya kpamkpam ya bụ asụsụ Igbo anyị wee sị ka anyị jụkene ee eh, n'otu eh, anyị si afụta ọnọdụ a ee eh, asụsụ Igbo a ọ dị gị ka otu ndị kachasị ndị UNESCO otu ha si sọ anyị ọnụ wee sị na ekwekata mpe ihe dị ka afọ ee puku iri abụọ na iri abụọ na ise na a ma na-anụzidi mkpatụ anyị ebe ọbụla na anyị anwụchazie ncha ncha mana echiche gị kedu asụsụ Igbo a ọ dị gị nnọọ ka ọ darugo ana ka ọ ka na-ada ada ka a ka nwere olileanya na ọ ga-ebini maazị Dave ka anyị bidogodu n'ebe ị nọ o ee onye nchịkọta okwu ndewo Em, dịka i si kwuo ee asụsụ Igbo wụ ihe o kwesịrị ka mmadụ niile na-akwalite na-eme ka ọ na-aga nke ọma ka anyị meekwanụ ka olu anyị efula n'obodo anyị nọ n'ime ya ee tupu m etinyekwuo okwu n'ime i- i- ihe i- i- ajụjụ ị jụrụ Ndị Chinese na-asị na ị chọọ ka i megbuo mmadụ ị chọọ ka mmadụ amaghị ebe o si bịa ma chefu onye ọ wụ kụziere ya asụsụ gị so ihe ndị Chinese na-eme wụ na ha na-akụziri ndị mmadụ asụsụ ha ha kụzichiara ndị mmadụ asụsụ ha ha echefuarakwa ebe ha si bịa hmm. i lezikwanụ anya ị ga-ahụ na anyịwa wụ ndị Igbo anyị agagharịchala obodo dị iche iche N'ụwa, o nweghị ebe ị ga-aga n'ụwa a na ị gaghị ahụ onye Igbo. Ihe mekwaranụ wụ na ndị Igbo niile ebe ha gara ha ewere onwe ha ka ndị ebe ha nọ, sụwa asụsụ ebe ndị ha nọ. Ya merekwa ya adịkwa ka anyị echefuwala asụsụ anyị, ebe anyị si bịa. Kama, ndị UNESCO tụrụ atụmatụ a ka anyị were ya na-echeta na ma anyị akpọghị asụsụ anyị mkpa ma ya akwaliteghị asụsụ Igbo, ọ ga-adị ka asụsụ Igbo anyị ga-echefu ya, ya wụrụ ihe akụkọ. Kama, i lere anya gị ahụ na o ruola afọ itoolu, kanza afọ 2012 ka ha mere atụmatụ a na by afọ 2025 na asụsụ Igbo ga-awụ ihe akụkọ. But e lewekwa anya a ga-ahụ na ọ fọrọ nwa afọ anọ ka 2025 rue, a jụwakwanụ kamgbe ha mara atụmatụ a ndee otu anyị si na-eme ka a na-akwalite asụsụ Igbo i leruo anya ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị Igbo dị iche iche na ha agba mbọ ka a na-akwalite asụsụ Igbo ka olu anyị efula ndị skuul na ha eme nke ha gọọmenti emeela iwu ka a na-akụziri ụmụaka praịmarị skuul okwu ala nne na nna ha ka ha were na-amụta asụsụ Igbo asụsụ ebe ha si pụta ndị nọkwa na mahadum na ha akọwakwa otu a ga-esi na-asụ asụsụ Igbo so ihe a niile wụ ihe o kwesịrị ka e dekọtacha ọnụ ma na-agba mbọ na-akwalite asụsụ Igbo ka asụsụ Igbo adala ada ma anyị emeghị otu a anyị ga-ahụkwa na afọ anọ na-abịa abịa asụsụ Igbo nwere ike tụgharịa but nke ọ na-aga awụ ihe anyị na-ayọ Chineke ee ndị Igbo na-asị tufiakwa kama ihe ọjọọ ga-eme so asụsụ m- Igbo wu ihe o kwesịrị ka mmadụ niile kwalite mee ka ọ gazie agazie ka mmadụ niile na-asụ na-ede ala Igbo a mụrụ m na Lagos ọ bụ mgba mbọ nne na nna m mere ka m nwere nwere ike ịsụtụ asụsụ Igbo otu a m na-asụ makwa mbọ ọbụla onwe m na-agba n'onwe m ka m were mụtatụkwa otu e si asụ na-edekwa asụsụ Igbo Chukwu ga-eme ebere anyị niile ma ihe anyị na-eme taa na mmemme a na CFM kpọkọtara anyị ka anyị were kparịkọta ga-eme ka asụsụ Igbo na-agakwa n'ihu ka o wee na-ada ada kama e were ya na-ebulite elu ndewo daalụ Dave em ife a abụrọkwa ife Chukwu ga-eme ebere ife a bụkwa mbọ anyị ga-eji aka anyị gbawa gbasibe ike maka na ọ kwa mmadụ bụ Chukwu a na-afụ anya ọ bụrọkwa nke sọ Chukwu ga-eme ebere na ọkwọsị gbagba mbọ
nwada Amarachi kwenyekwala kedu ọ dị gị nnọọ ka ya bụ asụsụ o kpugo afọ n'ana ncha nchazi na ka a ka nwere olileanya ee nwada Amarachi Adịdị ekelekwa m gị makwa onye ọbụla na-anụ onu m ndị Igbo ekelekwa m kelesi unu ike ọ dị mma ee tupu m ebido mgbe m na-ekene ama m na emepebe m maikrofon m wee kwuru na-aga ya bụ na m ga-ejigodo olu ndị be anyị olu ndị Nsụka wee kele unu alụa nụ ekelechie m unu ike Dede. maka na ihe a na-emekwanụ taa kwa a sịrị na ọ mother tongue day ee Ehem. Adịdị ikwu eziokwu bụ na ọ eziokwu na o nwere ka asụsụ Igbo si wee nọrọ anyị n'anya ọ ka mma na anyị gwara onwe anyị eziokwu maka na ndị Igbo sịrị na ọ bụrụ na a tụọ ilu nkirika nkata onye tara ahụ amara onwe ya ọ na-adịkwanụ mkpa ka ndị Igbo na-agwa onwe ha eziokwu mm? anyị maara ọnọdụ asụsụ anyị nọ onye ọbụla bụ onye Igbo maara ọnọdụ asụsụ anyị nọ mana i lekwa anya hụ na afọ ole gara aga dịka ka m weli afọ ise ma iri kịta na ọ dịkwa ka ndị a na-agwa ya bụ okwu o jizi nwayọọ wee na-arịbatụ na ntị ha Hmm? i nee anya ị hụ na ọtụtụ ndị nne na nna bụ ndị na-agbazi mbọ ka ọ na-adịzi ha ka o nwere ihe ha ga-enwere ike mewe ka ụmụ ha sụọ asụsụ Igbo maka na i nee anya ihe dị ka afọ iri gara aga o nweghị onye gbasazi onye ọbụla mhm. ebi m n'Enugwu Adịdị nọ n'Enugwu onye ọbụla ị hụrụ na ị na-agwa ya okwu nwatakịrị ọ na-asụrụ gị ya ị hụ nwatakịrị aha ya bụ Okechukwu ị jụwa ya gịnị bụ Okechukwu ọ madị ihe ọ pụta onwede ọ ma ịhụkwana onye na-aza okechukwu maka na onye ọbụla bidoziwe stonu na cyril na sandy na ihe niile hapụzi aha anyị Mm. mana ị nee anya ọ dịkwa ka o jizi nwayọọ wee na-alọghachi azụ ya bụ na ọ eziokwu na asụsụ igbo nwere ka o si wee nọrọ ọ dịka o were otu ụkwụ wee nọrọ Ụ- ụkwụ ahụ o ji wee nọrọ esisighị ike mana ọ dị ka ndị igbo ji nnọọ nwayọọ wee na-anụ ya bụ mkpu a na-eti o wee dịkwa mkpa anyị ga-agwa onwe anyị ụmụaka nọ n'akụkụ anyị a na-asụ asụsụ anyị maka na ọ bụghịkwa na ndị okenye na-asụ asụsụ bụ na asụsụ adịgo ndụ Mm-mm. na asụsụ dị ndụ bụ na ndị a na-amụpụta ndị na-etolite etolite na-asụ ya bụ asụsụ ọ ya bụ na asụsụ adịrị na-aga ọ bụrụ na ọ naanị ị nee anya n'akụkụ ebe ị nọ ọ bụrụ na ọ naanị ndị okenye ndị nne na nna na-asụ ya bụ asụsụ nwanne m gwa onwe gị eziokwu na asụsụ a na-anwụ anwụ oge adịghị anya otu ahụ ndị okenye si anwụ na-aga otu ahụ ka asụsụ ahụ ga-esi na-anwụ na-aga o nwere mgbe ọ ga-eru ịhụzia na i- i- i- i- anyị kwụ na anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu ị ga-ama na kịta otu o si dị ugbu a na ọ fịara arụ onye igbo ịsụ igbo ghara itinyewa bekee o siri ezigbo ike onye igbo ịsụ igbo sụgide igbo Garuo ka o weli ya nkeji ise ghara ịtụnye otu mkpụrụ okwu maọbụ abụọ bụ Bekee n'ime ya. Ọ ya ịgwa gị na asụsụ anyị nwere ka o si wee nọrọ. Ọ bụrụ na ị nee anya n'akụkụ gị, ọ bụrụ na ụmụaka nọ n'akụkụ gị anaghị asụ asụsụ olu ndị, olu anyị bụ olu ndị Igbo, jiri aka gị wee zaza onwe gị ya bụ okwu. Ị mara na o nwere ọrụ dịịrị gị. Maka na ọ bụrụ na anyị na-eti mkpu a bụ na ọ pụtara. Ọ bụrụ na i tichaa ya bụ mkpu, ị neekwa anya n'akụkụ gị hụ na ụmụaka niile nọ n'akụkụ gị, o nweghị onye na-asụ asụsụ Igbo. ma ha bụ ndị Igbo nwanne m na nwanna m biko jiri ugbu a gwaba onwe gị eziokwu anyị niile kpọọ ya mkpa otu ahụ echekwa m na a sịkwa na mgbe e ji teta bụ ụtụtụ ya mana o nwere mgbe ọ ga-erukwa ịhụkwa na ụtụtụ ahụ na chi ejiena mgbe ị ka na-eche na ọ bụ ụtụtụ ya bụ na asụsụ anyị asụsụ Igbo nwere ka o si nọrọ mana ọ na ha ọ dị ka ya bụ okwu nwezi ka o si abanyetụ ụfọdụ ntị onye ama anyị nwere mere ha ọ dị mma daalụ nwada daalụ nwada Amarachi ka o si gbatakwụrụ ifụ na adịrị nke ka ime ọkụ ịma na unu na-agbanụkọ na BBC Igbo na-agba mbọ nke dị egwu mana e, m ga-ajụkwanụ gị agbanyeghị mbọ niile ahụ unu na-agba ee ịzachalụkwa e, onye nke Chineke bụ Reverend Father eh, Angelo azachalụkwa ofu ajụjụ a ihe m chọrọ ịma bụ i che na ọ gịnị mere na ndị mmadụ adịghị enwe mkpali maọbụ mmasị ịkụziri ụmụ ha ya bụ Igbo maọbụ ịdị na-asụ ya maọbụ na-ede ya ede i che na ọ gịnị kpatara ụdị ụdị ka akparamagwa a dị n'ebe ndị mmadụ nọ
Um, m ga-asị ka ka m bidogodi n'ebe o si metụta anyị nwa ị ma na BBC Igbo ihe mere ndị BBC jiri bido BBC Igbo bụ maka ihe ahụ UNESCO dere na asụsụ Igbo ga-ala ejikwanụ maka ya malite BBC Igbo ka a hụ ebe a na-akwalite asụsụ Igbo onwe ya mgbe anyị bidoro anyị na-akpọ ndị mmadụ ka ha bịa nwee mkparịta ụka aga m akpọ ha aha ebe a n'ihi na ha bụ ndị ama ama ha bụ ndị mmadụ ma ama ajụjụ izizi ha ga-ajụ anyị bụ mkparịta ụka a ọ ga-abụ na bekee ka ọ ga-abụ n'Igbo anyị sị ha na ọ ga-abụ n'Igbo ha sị anyị ha ee ka m chee maka ya m ga-akpọghachite gị ruo ugbu a agaghị akpọghachite anyị ha agaghị achọ inwe mkparịta ụka ahụ ma ndị ọgụ egwu ma ndị na-eme ihe onyonyo ma ndị ndị Igbo ọgaranya anyị ma ama ihe a bịa dị anyị ihe mwute n'ihi na ndị anyị na ha soro bido eh, bido ihe BBC a ndị nke hmm. ọzọ ebe m nọ hmm. n'ala ha ozugbo ha nụrụ na BBC nke ha ebidola ha niile were aka ha niile nabata ya na-asụ ya bụ asụsụ nke ha anyị a na-ajụkwa onwe anyị wụ ndị BBC Igbo sị gịnị kpatara ndị Igbo anaghị achọ ka a na-asụ asụsụ a ee asụsụ Igbo ihe anyị hụrụ bụ nke mbụ Ajụjụ izizi ha na-ajụ anyị bụ anyị ji ya akpata ego, ịsụ asụsụ Igbo, ide asụsụ Igbo, ịgụ asụsụ Igbo, ọ ga-enye anyị ego n'akpa anyị? Mba. Ọ ga-akwụ ụgwọ ụlọ? Ọ ga-eme ka anyị bụrụ ọgaranya? Mba, eleekwanụ uru ọ bara? Ọ ihe ahụ hanwa na-ajụ anyịnwa sị asụsụ Igbo enweghị ihe ọ na-enye ha, ya mere ha achọghị ịsụ asụsụ ahụ. Ebe m bi, m bi na mụnwa bi na Legọs, eto m na Legọs, a mụ m na Legọs. Mana mgbe m pere mpe, ha na-eme nzukọ ndị obodo, anyị anaghị asụ Bekee, ọ wụ Igbo. Mgbe ọbụla e mere ọgbakọ ndị Igbo ọbụla, a ga-eme ya n'Igbo. mana ihe na-atụ m anya ugbu a ma ihe a na-akpọ em eh, edemede nzukọ gara aga ihe a na-akpọ minutes a na-agụkwa ya n'Igbo mgbe ahụ ọ mgbe ahụ ka m bidoro na-aghọta ma na-anụ asụsụ Igbo mana ugbu a m gara ọ- eh, eh, ọgbakọ ndị obodo anyị bekee ha na-asụ na-ajụ ha sị gịnị kpatara ya na-asị ọ maka na ọtụtụ n'ime anyị anaghị aghọta asụsụ Igbo ya mere anyị jiri ji bekee na-agụrụ ha ihe mere na ọgbakọ gara aga biko ọ bụghị sọsọ anyị nwa ha n'ebe a kwesịrị na-eme ya ka ọ bụrụ ihe e jiri mara anyị ị gaghị ahụ onye india ma ọ bụ onye chinese nọ na london ebe ha na-enwe nzukọ ha ma ị na-asụ asụsụ ha ma ị naghị asụ asụsụ ha ha ga-asụ sụrụ asụsụ ahụ gaa n'ihu ọ wụ ihe anyị nwa ga-etinye uchu na ya mgbe m pere mpe anaghị m anụ bịa n'igbo O ruru mgbe o ruru ma m- pa- papa m asị m ọ kpọkọrọ ndị ndị be anyị ee ụfọdụ ụmụnne m ha sị ha gwara anyị sị na ọ bụ na ọ bụrụ na ụnụ agaghị asụrụ m Igbo agwala m okwu ị chọọ ihe ọ bụla n'ụlọ akwụkwọ jee mụta ihe ị ga-ajụ m tupu ị bịa jụọ m ihe ahụ ọ ebe ahụ ka m bidoro ị ga-asụrịrị ya n'asụsụ Igbo biko elee otu m ga-esi gwa dadi sị ya kpọọ ya mpa ọ sị m ọ sị m kpọọ ya mpa m sị ya mpa ọ sị m sị ya biko achọrọ m ịgwa ya na anyị chọrọ akwụkwọ na skuul ọ dị mma i ruo ebe ahụ ị sị ya mpa lee achọrọ m ụdị akwụkwọ a otu m siri mụta asụsụ Igbo m ọ afọ anọ m afọ asatọ wee bido na-asụ ya bụ asụsụ Igbo amaghị m asụ ya mbụ ya bụ na anyị tinye uchu ihe a ga-abụ ihe ikpeazụ
dalụ ee eh, dalụ dalụ chineke ee eh, biko onye nke chineke ị ma na ị ga-azachalụ nke a tupu m wee bazie na nke bụ nke gbara ọkpụrụkpụ nke bụ obucha nje bụ nsogbu nke nke kpụ ọkụ n'ọnụ mana eh, ka ị zachalụgodo nke a nwaada Adeline zalụ kee ife ọ dị gị ka ya mee na ndị mmadụ adịghị enwe mkpali ịsụ nya bụ asụ maọbụ idekwa nya ede ma ndị okenye ma ndị ndị ụmụazị na-amụpụtazi kịta ee ada emezi ka nya bụ asụsụ na-aga na-agafe si n'aka fere aka kee ihe i che na ya kpatara ya mene nwaada ifeyinwa ekenekwara m nwaada adeline nke bbc igbo maka ka o si wee zaa ya ajụjụ zara ya nke ọma abụghị m naanị onye ụkọchukwu oge m gụrụ akwụkwọ m mere doctorate n'oyibo ihe m gụrụ maka ya wụ akụkọ nke ụka ya wụ ihe gbasara akụkọ na-atọ m ụtọ rinne ewutekwana unu na enwere m ike ịkọ otu akụkọ ma ọ bụ abụọ iji zaa ụfọdụ ajụjụ unu ga-ajụ m tata ihe kpatara ihe ndị a karịrị akarị ndị Igbo ji enweghị mmasị n'asụsụ ha ịgwagodo Ndị anyị anyị- unu.
ese biko ee ị gwana anyị ole na ole Ee, ole na ole ahụ anyị chọrọ ikwu ugbu a ihe mebiri na mbido mmiri si ndị Igbo sị mmiri si n'isi gbaruo ndị Igbo mmiri ya gbaruo ajụjụ dị mkpa anyị ga-ajụ onwe anyị wụ enweghị mmasị ịsụ Igbo a ole mgbe o bidoro ọ bụrụ na dibịa gbaara ndị nne na nna anyị ndị okenye mgbe ochie afa ihe dị ka eh, eh, afọ narị afọ abụọ gara aga na e nwere mgbe anyị ga-anọ na-ekwu maka ka ndị mmadụ enweghị mmasị ịsụ Igbo ha agaghị ha agaghị ekweta ihe ndị a malitere oge ndị ọcha wakporo anyị ọwụhụ na ha wakporo anyị butere anyị asụsụ ha kama na oge e mere Berlin Conference nke e mere n'obodo Germany ebe ebe a nọ n'afọ 1885 n'oyibo ha nọ ebe ahụ egburusie afrịka egburisighị ya ka eh, dị- dị- ka ka ndị mmadụ si ebikọta ọnụ ha gburisiri ya n'ụdị ihe nọ n'ala akụ nọ n'ala ya wụ akụ ebe ọwụla ị hụrụ onwe gị mgbe a na-egbu ihe ha nọ n'echiche wụ, eh, ndị na-achọ gold bịa achọwa ọlaedo ebe a hụrụ ọlaedo emekọta ya ọnụ kpọọ ha gold coast ọ chọghị ịma onye nọ n'ime ya. otu a ka e si were chịkọta kerisia afrịka Ya, ihe niile anyị na-akọ ugbu a ebe ahụ ka nsogbu a bidoro ka a chị- na naijiria iji maatụ e nwere ebo traịbụ na bekee ebo ihe karịrị Narị ise narị ise achịkọtara ọnụ n'asụsụ asụsụ dị iche iche achịkọ ha ọnụ sị ha sụwa English mgbasa ozi gị na-enye Ọ- ọ- ọ- unu na-anụ ihe m na-ekwu ugbu a Ee, ka anyị Ee, anyị nụbago ya a wee chịkọta ha ọnụ sị ha sụwa asụsụ a maka na ebe ọ bụ na ndị mmadụ ka nkụ nwere ebo dị iche iche ee ọ gaghị adị mma ịsị ha onye ọwụla sụwa asụsụ ya a ga-enwe nsogbu maka ihe dị otu a asị ka a sụwazienụ eh, ihe a kpọrọ English oyibo ka onye ọwụla nwee ike na-aghọta nwanne ebe a ka nsogbu bidoro mana nke kacha mebie ihe nke kacha mebie ihe wụ mgbe a maliteziri mgbe a maliteziri ịgụ akwụkwọ a wee chọpụta na ndị gụrụ akwụkwọ na-enwezi ego ị mara na onye igbo laikiri ego onye na-alaiki na ndị igbo laikiri ego a hụtara na ndị gụrụ akwụkwọ na-awụ kọtịma ndị gụrụ akwụkwọ wụrụ ndị uwe ojii ndị gụrụ akwụkwọ wụ ndị nkụzi ndị oge ahụ ndị mmadụ abịa yiwezie suutu kootu kpọwa kootu ndị a kpọrọ kootu ahụ wụrụ ndị nwere ego abịa nwezie ndị ọzọ dị iche n'obodo ihe wee kewazie obodo abụọ ndị gụrụ akwụkwọ na ndị agụghị akwụkwọ ndị ahụ gụrụ akwụkwọ abịa dịka abịa nwee ego ị ma ndị Igbo onye ọwụna asị biko ihe nke bịara ọhụrụ nwa m ga-esokwa n'ime ya onye ọwụna ezigawa nwa ya skuul na skuul ahụzi ka ihe niile a mebiri kpamkpata ndị anglikan ụlọ akwụkwọ ndị anglikan katụ mma nke ndị katọlik wụ ebe ahụ ka a nọ gbuo asụsụ igbo gbuo gbunyụọ ya anya abịa tinye iwu onye sụọ igbo erie ya iwu ndị anglikan jikwa igbo na-akụzi na nkụzi nke ha nke ndị nke katọlik ewere bekee na-akụzi gịnị ka gịnị ka nwa bekee mere mgbe ọ na-ewe ọrụ abịa iwe ọrụ ndị a ga-ewe ọrụ awụrụ ndị nke ha gụrụ nke katọlik na-asụrụ oyibo aha ndị nke anglikan aha skuulu ha enweghị ndị jizi ike aga ebe ha na-asụ sọsọ igbo gịnị meziri a na-awụnazi ebe ha na-asụ bekee a na-awụrụ ebe a na-asụ bekee ịsụ bekee awụrụzie ihe eji ama onye onye onye so na ihe a na-eme ndị igbo chọrọ iso na ihe a na-eme Ebe mana ahụ ka- mana chelụkwa o, chelụkwa ewekwana iwe ọ na-abụ sọsọ ndị Igbo bụ ihe ewetara ya bụ bekee na mba naijiria unu ji buruzie ya n'isi ọ na anyị bụ unu bụ ndị igbo kedu maka ndị ofe mmanụ ha na-asụkwa asụsụ ha ọkwa ha so wee na-eje akwụkwọ a na-ekwu okwu ya yes ajụjụ gị amaka nwaada ifeyinwa ọkwa ị hụrụ ndị igbo a na-ekwu ama m ma oge ije na akụkọ banyere ka ụka si were bata na afrịka n'ụwa niile ọwụ sọsọ na afrịka enweghị ndị enweghị ndị soro okpukperechi otu kraịst karịrị ndị igbo ka ndị igbo ebe niile ebe niile ewetara ozi ọma ma na germany ma na ụwa niile enweghị ebe ndị mmadụ ji aka ha rụọ skuul karịkwara ala igbo ma na obe ofe mmanụ ị na-ekwu enweghị ebe ndị mmadụ ji aka ha oge ahụ ndị ọcha bịara na ofe mmanụ ndị mmadụ agaa were aka ha rụọ skuul ndị igbo rụrụ skuul vileji ọwụna chọrọ ka skuul nọrọ na be ha obodo ọwụna chọrọ ka e nwee ụlọ akwụkwọ na nke ha enweghị ndị mere ihe ya mmasị ndị Igbo nwere isonye na ihe a na-eme enwekweghị ebe ọ nọ n'ụwa ọ wụkwaha njakịrị mmasị onye Igbo nwere ịbụ ụba mmasị onye Igbo nwere ịmụta ihe mmasị onye Igbo nwere enweghị ebe ị ga-ahụ ya ebe niile pụta obodo oyibo niile ihe anyị ji otu anyị na ugbu a oge e nwere ndị ụkọchukwu anyị na ha nọcha ebe a otu ụkọchukwu si naijiria bịa onye igbo o ji three months mụọ ka esi asụ German asụsụ German three months ihe ndị mmadụ na-amụ three years anaghị amụta onye igbo nwere three months ya ụdị ụdị eh, mmụọ onye igbo nwere ịchọta ihe na iso na ihe a na-eme enweghị ebe ọ dị so ndị Igbo nwere ike ha niile mmụọ ha niile echetaghị m na e nwere obodo ị gakwa ihe dịka ofe mmanụ a ma ọ gaa ugwu awụsa enweghị mgbe ndị mmadụ jiri asị bịa rụọrọnụ anyị ụlọ akwụkwọ village obodo ọwụna asị anyị chọrọ inwe ụlọ akwụkwọ nke anyị ọ dịkwa ha ha gbara nkịtị ịrụ ụlọ ahapụ ndị Igbo gwara ya mkpa ihe ahụ emee ha onye ọwụna ewerezie obi ya niile were mmụọ ya niile were ihe niile tinye ebe ahụ oyibo awụrụzie ihe bụ ihe ihe ejizi mara onye ma akwụkwọ na onye so na ihe ọ na-eme ọkwa ebe ahụ ka nsogbu ya bi ọzọkwa dị ka ibe ya sorry na ana m na-ewe iwe na ọka ị na-achịkọtazi o ọzọ dị ka ibe ya wụrụkwa anyị wụ ndị ụka mana e nwere ihe ndị mekwere mgbe e wetara ụka na-ada mma ụfọdụ n'ime ihe ndị a mere ndị Igbo ndị Igbo eluuzuo biko unu ewela iwe aga m asụ nke a na obere bekee ihe a na-akpọ self esteem self esteem maka na asụsụ a na-ekwukwara awụkwa naanị ikwu okwu omenala so na asụsụ inwe ị tụfuo omenala gị tụfukwere asụsụ gị ọ bụrụ na ị hụghị onwe gị n'anya ị gaghị asụnwu asụsụ ahụ abịazie weta ekwensu ọ dị eji oji ịmara onye igbo ha onye nke na-eji oji ihe nke igbo onye igbo onye igbo achọzighị ka onwe ya na-ele obodo niile n'ụwa enweghị ebe ụmụ nwaanyị gbanwere akpụkpọ ahụ ha karịa ka ndị igbo enweghị ebe e nwere enweghị ebe ụmụ nwaanyị tiri isi n'ihe weavon a na-etinye ma ihe ire a na-eti ka ndị Igbo ihe ndị a bịara mee onye Igbo atụfuo ihe a na-akpọ ịhụnanya nke onwe the self esteem chọwazie ịdị ka ndị ọzọ chọwa ime ihe ndị ọzọ na-eme ịsụ Igbo awụrụzi esorokwa na ihe ndị ahụ atụfuru ịsụ Igbo abịa soro ihe ndị ahụ atụfuru ọkụkọ maa mma akpọọ ya ọkụkọ bekee ọdụ ome ka ọsụme akpọ ya ọkụkọ igbo akị maa mma akpọ ya akị bekee onye onye onye kpaa agwa da agha asị gị dị igbotic dị mere eme ka ndị igbo igbo abịa wụrụzie ihe ọ dị ma em, onye nke chineke ịma n'ihi oge anyị anyị ga-achọ ka ị na-ebi ya nkenke mana m ebe ọ bụ na ikwugo ikwugo ọtụtụ ihe ka anyị sizie n'ebe ị nọ wee pụtabazi ozugbo ozugbo m ga-achọ ka ị zalụkwa ajụjụ nke na-esi ozugbo tupu arafezie n'aka nwaada Amarachi ọzọkwa m ga-achọ ka anyị malụkene ka anyị sitezie n'ọnụ gị wee mata kedu ebe i chee eh, ka ndị i che ọ dị n'aka ịkwalite ya bụ asụsụ Igbo ebe ka anyị agbadokarị ụkwụ ọ na n'ezinụlọ ka ndị ụka e, ị bụ na onye ụka onye isi ụka ya bụ kedu ebe i che ya bụ asụsụ Igbo kwesị ka ya ndị ọ dị n'aka ịkwalite ya bụ asụsụ Igbo ọ ya sị na ndị ụka bụ ihe ọ kachasị na ịdị n'aka ka ọ n'ezinụlọ ka ọ kwesịrị ibido ka ọ n'ụlọ akwụkwọ kedu ebe ọ dị gị ka ebe anwa ka ọrụ kacha ee ime gịnị ịkwalite ya bụ asụsụ Igbo
ya e, imene maka ajụjụ ya ndị ọ dị n'aka wụ anyị niile mmadụ niile onye anyị ma na ọ dị mmadụ niile n'aka mana ị ga-asị gị kwuo otu a nsị Ee, ka- ana m abịa kedu ebe ị abịa ga-asị na onye nwa ka ọ ya aka yes ebe ọ kachara ị kpọdoghị ya aha gọọmenti ndị na-achị ọchịchị obodo ịhụ ndị na-achị ọchịchị obodo ọkwa ebe ahụ ka ewu isi ana m eji oge ejide na-ajụ ajụjụ a ihe mbụ na-agbata m n'echiche bụ obodo m gụrụ akwụkwọ na mbụ oge m bịara obodo oyibo obodo Belgium obodo Belgium bụ obodo nọkatara a na-akpagbu ha akpagbu ndị a na-akpọ ndị Flemish asụsụ ha were na-anwụ Flemish a na-anwụ na-anwụ ndị French a na-akpagbu ha a na-asụsụ asụ French ma na skuul ma na ihe niile otu ihe a na-ekwu mgbe ahụ e kwuo Flemish asị mba Flemish awụghị asụsụ eji agụ akwụkwọ Na asụsụ ndị ime ime ọhịa, ndị Flemish a wee nọkata otu sị na o zuo. Bido ọgbaghara bido ọgụ. Ha nụcha merie. Ka ha meriziri, abịa nwee ihe a na-akpọzi ihe anyị na-ayọ kamgbe ka e mee na Naịjirịa ha jụrụ ajụ. e, e, ka mpaghara ọwụna chịa onwe ha a na-akpọ regional gọọmenti belgium asịzie ka ha mee regional gọọmenti ndị french chịanụ onwe unu ndị flemish chịanụ onwe unu flemish enu chọrọ ịnwụ anwụ ebinie gọọmenti asụsụ nwụchara ahụrụ asụsụ asụsụ anwụwara nwụkwu ala hmm. asụsụ ebilikwe na skuulu niile si gọọmenti etinye iwu iwu dị ọkụ tupu gị ga praịmarị from kindergarten from ọta akara flemish ka eji akụzi nke praịmarị flemish sekọndịrị yo flemish yunivasiti yo flemish bifo e wee prọfesọ na yunivasiti nọ na belgium ihe sọrọ gị nwere n'akwụkwọ ihe ọ sịrị ị ga-ahụ ndị ndị ọkammụta dị iche iche si ihe ebe dị iche iche ihe dịka ndị si Amerịka ndị si Kanada bịa ịkụzi nkụzi a gwa ha unu ga-ebu ụzọ ga mụọ Flemish ị hụ ebe ha na-amụ langweji ahụ gị emere ha ebere but that is sorry please e wepụ na ha mụtara ya agaghị enye ha ọrụ ya gọọmenti ndị na-achị ọchịchị ndị ọ dị n'aka ọ na ndị ọ dị n'aka etinyezie ya dịka iwu ndị ọ dị n'aka tinye ya dịka iwu otu a naijiria dị ị hụ na ihe a dị mma ihe a ga-emekwa ihe ga-asọ bụkwa ihe niile anyị na-ekwu eh, sorry please eh, ihe ga-enye aka ihe niile adị mma wụkwa ma ọ wụ na naijiria bịa teta n'ụra sị ngwa mpaghara ọwụna hụnụ maka onwe unu ọ wụ na e kwuo nke a ndị ahụ ndị ga-etinye iwu dị otu a emekwaghị ihe ọ wụghị ihe a na-abịa kwuo n'ọnụ ma ha na-asị "Ee, igbo ga-adị i kwuo na ọ ga-adị ọ na ọ ga-anwụ otu- ọ ga-anwụkwa ya bụ ọ ka ihe dị anyị okwu okwu chịkọtazie okwu gị o ee ka m chịkọta ya ọnụ na nchịkọta okwu m ọnụ bụ na onye ọwụna ndị nne na nna ahụ rụkwara ọrụ ha maka na nne na nna amụọ nwa ebe anyị nọ na Germany ebe anyị amụ ha na nwa nwa ahụ ga-asụ a ga-asụ German ezinụlọ niile m ma n'obodo Germany a m nọ hmm. e nwere ndị ebe dị iche iche ndị ndị si ndị si Itali ụmụ ha niile na-asụ Itali ndị niile si Tọ Tọki ụmụ ha niile na-asụ tọki ndị niile si ebe dị iche iche ndị si chaịna ndị si ihe niile sọ ndị igbo nọ ebe a sọ ndị igbo enweghị nke otu na-asụ igbo so otu kama otu nke a jọgbu onwe ya kama otu kama otu asịrị kama otu ihe ị nwere ike inweta ndị na-anụtụ anụ ha i kwuo ha anụ ha achọkwa mgbe ị gọrọ ha iyi mana enweghị ike ịnọkata were ọnụ ha sụọ Igbo ahụ sọsọ na ndị Igbo ka ọ dị nne na nna kwesịrị nne na nna ka ọ dịkwu n'aka ị na-akwụ ụmụaka ahụ emeghị otu okwu ya e, nwaada Adeline si mee na nne ya na nna ya si mee otu ahụ ka a ga-esi mee abịakwa na ụka na skuul e kwuru ndị ụka na skuul ndị ụka nwekwara ọrụ nke ha ịrụ maka na ọ wụ na apụta n'ụlọ ụka ife ahụ na- e- ikwu eziokwu ọtụtụ ihe mebiri na ekwuburu na mbụ o bi- o bidoro n'ụka abịa kụziwe nkụzi niile ahụ a na-akụzi gị na-ahụ bekee nọ n'ime ihe niile ahụ bekee ugbuazi ị hụna ihe a na-eme na na ụka dị iche iche abịara nke akpọ speaking in tongue anụbeghị m speaking in tongue e mere mee n'igbo mgbe a na-asụ niile niile niile anụnụghị nke nke e mere n'Igbo
biko anyị ga-aga jụta ka mmụọ nsọ na-anụ Igbo ịnụnụghị otu Igbo ihe niile ahụ ka nke ikpeazụ na ka m chịkọta ya ọkwa na Anyị tụtụrụ ya na aha. agabazie onye ịgbana ya na Eh, ka m chịkọta ya akwụkwọ so otu a ndị ọzọ ndị ọzọ awụzie ndị eh, eh, ndị ndị ụlọ akwụkwọ eh, ụlọ akwụkwọ ahụ ha bịana ekwesịrị iji igbo kụzie nkụzi site na ọta akara ruo na university mana anyị mụ na gị enweghị ike ịkw- ime ụdị iwu a ndị ga-eme iwu a hụkwa na emere ya wụ ndị na-achị ọchịchị ọ wụ na ndị na-achị ọchịchị apụtaha mee iwu ndị a ọ gaghị a work ọ wụ na obodo ọwụna mpaghara ọwụna abịaha chie onwe ha na naijiria ihe anyị nakwa ekwuru ejikwa m n'aka ọ ga-enwe isi ndewo
ndewo onye nke chineke ọ dị ka ya e, arapụziri gị sọ gị ya bụ okwu mana mba ị ga-anataba ka mmadụ onye ọzọ ga-etinyela anya n'okwu eh nwada Amarachi ịma na m ga-achọ ka i sikwa n'ebe eh, onye nke Chineke nọ wee kwụsịrị wee bidokwa mana m ga-achọ ka itinyegasị ọnụ n'ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ zitegasịrị o nwere onye Vincent Ogbonna na-ajụ ihe kpatara na ọtụtụ ndị nne na nna anaghị ekwe ụmụ ha na-asụ ya bụ asụsụ Igbo amụta fa na-achọ ka ha na-asụ nnọọ ya bụ bekee na-asụsi ike ka ọ wee bụrụ na ezinụlọ ya bụ ejesi ọ gwụ ọ jụkwa gịnị kpatara na ọnọdụ um, Gịnị kpatara na ọ na-abụ onye sụọ Igbo e n'ụlọ akwụkwọ e dị n'ala Igbo erie ya iwu ya erie ya nra enwe ike asị na ya atụ na ee naira iri ma ọ bụ ị magofu ata ya afụfụ na ọ sụrụ Igbo nke a bụkwa n'ụlọ akwụkwọ dịgasị n'ala Igbo wee na-agbazigharị ka esi akwalite ya bụ asụsụ Igbo ee Vincent ka na-ajụkwa gịnị bụ oke na ọrụ e dịịrị ndị nne na nna iji wee kwalite ya bụ asụsụ Igbo echeta na ebe ị ga-esi wee zaba ya bụ ajụjụ bụ ndị i che na ọ kacha dị n'aka ịkwalite asụsụ Igbo a ọ bụ ezinụlọ ka ọ ndị ụka ka ọ n'ụlọ akwụkwọ i wee zazie ihe ndị a daalụ biko gbapịa ọsọ nwaanyị nwa ekele m gị adịide ndị Igbo ekelekwa m unu ee dịka i si kwuo aga m ebido na kedu ndị ọ dịrị hmm, ị na-akwalite asụsụ o nwee ka o si dị ma ọ gbara m gharị na a na-abịa na-ekwu asụsụ asụsụ olu ndị olu nne dịka ndị bekee si kpọọ ya mother tongue Mm. ekwu ma ọ bụ ndị ụka ka ọ bụ ndị nka o nwere ka o si gbaa m gharị maka na ọ bụrụ na anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu kedu ka ị ga-esi bido sịba asụsụ gị dịka onye nne ma ọ dịka onye nna ọ bụ ndị gọọmenti ka ọ dịrị ka ọ bụ ndị ụlọ akwụkwọ ka ọ dịrị ka ọ bụ ndị nke one ka ọ dịrị ka ụmụ gị wee na-asụ asụsụ gị ọ bụkwa ihe ihere nyere ndị Igbo na anyị na-ajụdụ ya bụ ụdịrị ajụjụ ndị ọ dịrị ịkwalite asụsụ nke anyị dịka mhm. ndị Igbo aga m asị na ọ bụ ezigbote ihe ihere onye ọbụla bụ onye Igbo na-ajụ ajụjụ ahụ jụọrọ onwe ya kedu ndị ọ ga-adịrị ị ga-asị ihere megbukwa gị ihe m ji kwuoro ya bụ na mgbọrọgwụ asụsụ bụ n'aka ezinụlọ ka ọ dị ndị bekee sụrụ ya sị na foundation ọ bụrụ na ọ bụrụ na ndị nne na nna ndị ọgbara ọhụrụ nke kịta ya efuo na fuo na pii n'ọrụ dịịrị ha anyị ekwesịghị na-ajụ ụdịrị ajụjụ a kedu ndị ọ dịịrị ịkụziri asụsụ nke gị maka na o nwere ka ọ dị na ị ga na-ajụ ajụjụ na ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ nke gị ahụ tupu nwatakịrị ga-ebidogo pụwa n'iro na-aga akwụkwọ ma ọ na-aga ụka ma ọ na-aga ebe niile o kwesịrị ibidogo na-anụ asụsụ ahụ ị na-asụrụ ya dịka onye nne dịka onye nna ọkacha ndị nne maka na ma anyị gwa onwe anyị eziokwu ma anyị gwa onwe anyị eziokwu ndị nne kịta anyị efuo narị n'ọrụ dịrị anyị ndị nne ọgbara ọfụrụ ọcha ka ọmaka onye ọbụla mụrụ nwa asụsụ mbụ nwatakịrị na-amụta kịta bụ mommy na daddy na fine how are you fine mgbe ahụ ị na-enye nwa gị ala kedu ihe ị na-asụrụ ya ọ bụrụ na nwatakịrị bebe akwa dịka onye nne igbo kedu ka ị si eme ka nwa gị kwụsị ibe akwa ị na-agụrụ ya egwu akụkọ iho ndị nne na nna nke gị gụọrọ gị i ji wee mụta dị ka onye okenye ị na-agụrụ ya onye tiri nwa na-ebe akwa egbe tiri nwa na-ebe akwa ị na-agụrụ ya ụdịdị asụ a ka ị na-atinyere ya cartoon ebe ọ ga na-amụta Tom and Jerry kịta bụ nwatakịrị bee akwa e vuru asambodo phone vunye ya ozugbo ka ọ ghara ibezi akwa onweghịzi onye nne nna ahụ kịta na-agụrụ nwa ya egwu akụkọ iho ọ bụkwa na ọ ga-agụ ya nwere ka o zoo ezo maka na o nwere ka ọ gụọ ya ndị Igbo ndị okenye achịwakwa ya ọchị

mana mgbe m na-ebido ndị igbo bụ ndị ji ọnụ ha jee nji igbo eme ndị igbo bụ ndị ji ọnụ ha wee na-asị m dịka onye igbo gụrụ akwụkwọ gụsịa mahadum gụọ masters i wee sị na ọ nzu ị chọrọ izu na mụ bụ nwa ada igbo ji asụsụ igbo wee na-emepụta ihe na-enye m nri ndị igbo wee sị na ọ nzuzu ka m na-ezuzu ya bụ ndị igbo anyị ahụghị onwe anyị n'anya ọ bụrụ na ekwube ebe o si ebe o si kali maka na ekwube okwu agha mgbe a nụchara agha wee gbafusịa ndị igbo achọghọ ka ha na-asụ igbo ka a ghara ịma na ị bụ onye igbo ehe anyị maara na ya bụ ihe emego mana kedu maka kịta mgbe a nụrụ agha ahụ amụbero m mana amụnyere m n'ezinụlọ ebe nne na nna m ji asụsụ anyị wee kpọrọ ihe ha wee na-asụrụ m asụsụ anyị amụrụ m n'ugwu awụsa m wee too n'ugwu awụsa wee na-asụ asụsụ nne na nna m tupu m amụwa asụsụ awụsa tupu m asụwa asụsụ bekee ana m asụkọta ha atọ mana o mehọ na agaghị m asụ asụsụ nke m dịka onye igbo n'agbanyeghị ebe a nọ wee mụ m mana ị ga-ahụ onye igbo bi n'enugwu steeti onye igbo bi n'ime nsụka ma ọ n'ime nkanụ taa ọ mụọ nwa nwa ya bi n'ime nkanụ ma ọ n'ime nsụka anaghị asụ asụsụ ya hewu a na-asụ bekee bekee nwa na a na-asụ ị nụkwa n'ebe a na-asụ ya ị na-achọ imechi ntị maka na anyị ga-ejikọta ha ncha wee gwọkọsịa ya isi ị ga-afụ nne na nna ganụ bụ akwụkwọ mana ọ ga na-esi ọnwụ na ọ ga-asụnatara nwa ya bekee asụsụ ya bụ nne na nna ahụ aha gị nwa gị ga na-aza okechukwu ikwudo okwu aha kedu aha anyị na-enye ụmụaka anyị taa chelsea eh, nke a nke ọzọ onweghị onye na-aza aha asụsụ igbo maka na asụsụ igbo dụtụ igbotic ma ọ bụrụ ihe ụkọchukwu kwuru ọ dụ igbotic ya bụ anyị gwakene onwe anyị eziokwu ndị igbo kwesịrị ibido wee na-eme ihere na anyị na-ajụ onwe anyị ajụjụ onye ka ọ dịrị ịsụ asụsụ ịkụziri ụmụaka maọbụ ịkwalite asụsụ anyị ihere megbukwa anyị o i bido n'ezinụlọ gị wee sụba asụsụ gị ehe i wee sịzie ndị ọchịchị ọ bụrụ na a hụzie ka anyị si wee jide ka ndị igbo ndị ọchịchị wee bidozie wee na-etinye iwu ga na-akwalitekwa ya bụ asụsụ e tinyezie ya bụ iwu ndị ụlọ akwụkwọ wee mili ya bụ iwu ahụ wee na-asụkwala ya bụ asụsụ ị fụ ndị ụlọ ụka na ndị eze ndị ọzọ a na-asụkwa ya bụ asụsụ ya bụ ndị igbo ka anyị bidokene wee kwube eziokwu dịrị anyị dịka ndị igbo ọ bụrụ na anyị kwube ya bụ eziokwu ọ ga-enyere anyị aka anyị amara ka anyị si agwọ ya bụ ọrịa ji anyị aka maka na ọ bụrụ na anyị agwaghị onwe anyị eziokwu mgbe ọbụla anyị ga na-ekwu ofu mkpụrụ okwu a ofu mkpụrụ okwu ofu mkpụrụ okwu asụsụ anyị asụsụ anyị kedu ndị ọ dịrị kedu ndị ọ dịrọ mgbe ọbụla afọ niile anyị na-ekwu ya ihe na-eme a wee na-eme ndị nne na nna onye nne ọbụla na-ege m ntị o kwesịrị ka a na-ajụ ya nwa gị i ji n'aka nwa gị nọ n'akụkụ gị nwa gị na-eto na be gị ọ na-asụ asụsụ gị ọ bụrụ na ọ naghị asụ asụsụ gị dịka onye nne na onye nna bụ ndị Igbo o kwesịrị na ị ga-etukwulu ana wee jụọ onwe gị ajụjụ okwu agwụla deeme deeme em daalụ shinne nwada amarachi ị na- ị na ha adọgasị ya bụ okwu ọ dị ka a ga-asị na na nke a banyesi gị na mmụọ em, n'ime mmụọ na eziokwu ma gwasịa ndị ụka Eh, mana m, biko eh, maazị david ị nọzịkwa ya le maka na anyị Anọwo m ga-esi ya. n'ebe pụtaba anọwa m ee anyị ga-esi n'ebe ị nọ pụtaba ọ bụ na ị ṅara ntị na ogologo mgbe anyị na fa eme ya bụ mkparịta ụka ị fụ na ọ dị ka a ya-asị na ya bụ asụsụ na-emebe anyị ifele ọ na-abụ anyị pụrụ anya n'ilo nwee ka anyị si fụ onwe anyị anyị chọọ ka anyị sụbagodu bekee mana ndị ofe mmanụ na ndị ugwu na-abụ ha fụrụ onwe fa fa ekwube okwu n'asụsụ be ha ozugbo ozugbo anyị nwa kedu ihe ọ dị- ọ ji dị ka a ya-asị na ifere ka ọ na-eme anyị ihe anwa ọ sọ anyị gụbadara na akwụkwọ ka ọ sọ anyị tiwa slate ọ bụ nnọọ nọọ anyị nwa gụchaa tiwazia slate na ọ sọsọ ndị ndị mpaghara igbo eh, bụ ihe mere o ji adị emebe anyị ifele ka gịnị kedu ihe a ga-akpọ ya bụ ọnọdụ ee eh, ọzọkwa bụ ị na-aza nke ahụ maka ị ga-achịkọta okwu gị ọnụ ị na-agwazi anyị kedu ee eh, ya bụ asụsụ igbo ee nwere ike inye ihe ihe nwere ike inye aka na ọganiru obodo ee kachasị mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ a bụ ana igbo nnọọ
Ah, ndewo onye nchịkọta okwu Ah, ajụjụ ị jụrụ ọ wụkwa e lee anya ihe onye ụkọchukwu kwuru la mbụ sị ihe kpatara otu anyị si dị n'ụka ugbu a wụ maka eh, asụsụ bekee e webatara na ịkụzi ndị mmadụ n'ala Igbo na ala Naịjirịa mgbe ndị bekee bịara na-achị anyị n'obodo a Eh, mgbe e wetara ya dịka e si kwukwa onye sụrụ asụsụ Igbo a sị na ọ sụrụ vernacular a kụọ ya ihe e rie ya eh, iwu na ọ dara iwu ah, ihe a niile mechakwara ka ọ dịrịkwa ka Igbo ga na-eme anyị ifere kama eh, ịga la ihu ịkwalitekwa asụsụ Igbo ọ wụ ọ ga-emekwa ka anyị mara onwe anyị nwere ịhụnanya ebe anyị niile nọ gị na nwanne gị nọdụ gị na ya ị mara la ọ wụ onye Igbo gị na ya na-asụkọta unu na-asụ asụsụ ka ọ na-aghọta ya na gị na onwe ga na-aghọta ya aa ihe ọ gakwa emekwa wụ ọ gakwa emekwa ka udo dị ka ịhụnanya dị ka ọganihu dị n'ebe ndị Igbo nọ ee anyị chịkọta okwu na-akara onwe anyị n'asụsụ anyị anyị ga-ahụkwa na anyị na-emekọta ihe dịka ndị Igbo anyị ga-enwe ike ịkpakọtazi ya ọnụ dozie ya ka ọ gaa nke ọma ka ihe anyị na-eme ka o wee gaa siriri werere mekwa ka ndị ọzọ hụkwa na anyị dị n'otu nwekwara ịfụnanya ebe nwanne na nwanne nọ a na-asị na ndị Igbo na-asị na igwe bụ ike so anyị jikọta okwu jikọta ọnụ ka ndị Igbo na-emekọrịta na-aṅụrị na-adara ibe ya anyị ga-ahụkwa na anyị na-asụ asụsụ Igbo ọ ga-emekwa ka ọganihu dị n'ala Igbo mekwa ka mmemme ndị Igbo efu ndị Igbo eh, otu ndị Igbo si akpa agwa otu ndị Igbo si eme ihe ka ụmụaka na-aghọtakwa ya were ya na-agakwa n'ihu na-agba mbọkwa ka ha n'onwe ha sokwara ndị nne na nna na-eme otu e kwesị ka e mee dịka ndị wụ nwa afọ ndị Igbo ndewo ndewo ee ebe nnokwu gaa nke nke igbe ịchafụ ịchafụ otu o si daba adaba nwaada Adeline ị ma na anyị ga-abịa n'ebe ị nọ ee unu na-anwakwọ na BBC Igbo m ga na-ewenere unu aka oge niile m bịa n'ebe ị nọ mana ihe na-achị isi bụ ka ị kaba arụ zakenela anyị ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ jụgasịla anyị ee ka ị tinyesi ọnụ na ya bụ ajụjụ ịjụ ịzasịzie ya ka anyị ma ka anyị si achịkọta n'ihi oge ị fụrụ o nwere ajụjụ Vincent Ogbonna jụgasịrị agụpụtabugo m ya mana m ga-agụpụtakwa ya ọzọ ihe kpatara na ọtụtụ ndị nne na nna anaghị ekwe ka ụmụ ha na-asụ ya bụ asụsụ Igbo ee gịnị kpatakwara na ọ na-abụ onye sụọ ya bụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ a taa ya afụfụ ma a da-asị na ọ dago iwu gịnị mere na ọ ga-eji wee sụọ igbo e, gịnị bụkwanụ oke na ọrụ dịrị nne na nna n'ịkwa iji wee kwalite ya bụ asụsụ igbo na ezinụlọ e, nke a bụ ajụjụ si n'ebe Vincent Ogbonna si na wee bịa ee Olisaemeka Ojukwu jụkwara kedu ihe kpatara na ọtụtụ ndị igbo amaghị mkpụrụ edemede igbo ede ya na o nwere ọzọ ịma ede abịchịdị n'igbo ncha ncha ee biko Adeline ihe ị ga na-eme bụ ị na-achịkọta eh, na nkeji naabọ ị nwee ike tinyegasị ọnụ n'okwu n'ajụjụ ndị a o
ngwa ka m gbapụ ya ọsọ Em, nke mbụ ihe mere nne na nna anaghị a- eme ka ụmụ ụmụ ha asụ asụsụ Igbo ụfọdụ anyị wụ nne na nna ugbu a ụfọdụ ndị anyị amaghị asụ asụsụ Igbo aha Igbo mana obi anyị adala mba ama m na adarakwala mba biko ama m na a- Amarachi ama m na ihe a na-ewute gị mana anyị nwa na-ahụ ya kwa mgbe kwa mgbe anyị na-ahụ ya kwa ụbọchị kwa ụbọchị ihe m na-agwa ndị mụ na ha na-arụ ọrụ bụ gịnị anyị wụ ndị ọrụ ugbo ihe gbasara asụsụ Igbo anyị ga na-eme ya ahụla m ndị anyị kpọtara ka ha bịa rụọrọ anyị ọrụ na BBC Igbo ha ma ọrụ ihe gbasara nta akụkọ mana ha amaghị asụcha Igbo ọfụma mana lee ee eh, o ruru ee eh, ọnwa isii ha batara BBC Igbo na-asụpụ asụsụ Igbo ọfụma ya bụ na gịnị mmadụ tinye obi ya na ihe gbasara ịsụ asụsụ Igbo maọbụ ịgụ asụsụ Igbo ọ ga-enweta ya Nne na nna, biko ọ bụrụ na ị maghị asụ asụsụ Igbo, ọ dị mma ka anyị laghachi n'azụ jee na-agụ akwụkwọ ihe gbasara ndị Igbo. Ị na-agụ ya, na-anụ ya, na-asụ ya, ọ ga na-aka otu ị si eme ya mbụ, asụ ya mbụ mma. Ihe ndị mmadụ na-agwa onwe ha bụ na enweghị ihe a ga-erite ya asị asị. Ihe m gụrụ, agụrụ m BBC, agụrụ m eh, BA Igbo gụọ mass communication tupu m rụọ ọrụ na BBC arụọla m n'ọtụtụ ebe mgbe ọbụla m nọ ebe ọbụla m nọ ha na-asị biko bịa tapịara anyị Igbo a bịa tapịara anyị asụsụ bekee a na Igbo maọbụ asụsụ Yoruba na Igbo ha na-achọ ndị ga-atapịrị ha mụnwa ndị ọtụtụ ndị mmadụ arụọla ọrụ n'ihi gịnị n'ihi asụsụ Igbo elelila asụsụ Igbo ejila anya ihe nkịtị lee asụsụ Igbo ọ ebe ọ si ebido n'ihi na ndị mmadụ na-agba ọsọ ahịa sị na ha ah, m ga-achọ ihe ụmụ m ga-eri ọ asụsụ Igbo ga-enye m ihe m ga-eri ee asụsụ Igbo ga-enye gị ihe ị ga-eri ọ bụrụ na itinye ihe ebe ahụ ọ bụrụ na ime itinye ihe gbasara uche gị na ahịa gị na ihe niile gbasara n'asụsụ Igbo ọ ga-aga n'ihu nke ahụ nke mbụ onye ọzọ sị na eleghị ajụjụ nke ọzọ ahụ na onye ahụ sị ndị na-amaghị ed- ede edemede Igbo ihe kpatara na ndị mmadụ amarozi ede ya bụ edemede igbo ọ na-adị akụzizi ya n'ụlọ akwụkwọ ka ọ gịnị
na a- a- o- ebe m gara akwụ- a- ụlọ akwụkwọ m ndị m gara na Lagos ebe a enweghị onye kụziri m Igbo ọ mgbe m bara University of Lagos mgbe mbụ m jiri hụ Igbo in fact ee ee ndị mụ na ha nọ na klaasị na-akpọ m my papa say I be Igbo ọ ihe ha na-akpọ m mana mgbe anyị mechara enwere m 2-1 na igbo ahụ ndị mmadụ na-agbara ọsọ n'ihi ahụ ndị mmadụ enye m ọrụ ọsịsọ m nweta ọrụ ọsịsọ ya bụ na itinye uchu na ihe gbasara igbo ị ga-amụta ya jee chọọ akwụkwọ enwere ọtụtụ ihe amarachi wepụtara enwere ọtụtụ ihe em Center for Memories wepụtara enwere ọtụtụ ihe BBC Igbo wepụtara ma ọ bụ akụkọ ifo Amarachi kwuru maka ya iji egwu agụgọ nwa gị anyị nwere ụdị ihe ahụ nke ukwuu ya bụ na ị chọọ asụsụ Igbo ị ga-ahụ ya otu anyị si achọ asụsụ German na French chọọkwa asụsụ Igbo otu ahụ ị ga-ahụ
daalụ eh, daalụ eh, biko ihe mee bụ na anyị ga-enyekwana ohere ka ndị niile sonyere anyị na ya bụ emume nke taata ka anyị malụ ihe ndị ha chọrọ itinyelụ anyị n'okwu ọtụtụ ndị mmadụ eh, chọrọ isonye ekwuo ihe dị iche iche biko ọ bụrụ na i nwere mmasị itinyere anyị ọnụ n'okwu ka i we hmm?
Michael were aka elu ka anyị ka anyị nabatakene ya ka anyị malụ ihe o nwere ịgwa anyị
Mm, Ifeọma ngwa mee Michael ka o nwee ike siri kwuo. Michael. Michael ọ nọ ya ngwa you can talk Michael. Maazị Michael. Ebuka o nwe onye ọzọ e, Anịgbọgụ ị nọ nso Anịgbọgụ Chidiebere ngwanụ Anịgbọgụ tinyelụ anyị ọnụ n'okwu ozugbo Ọ bụrụ na ị dịrọ nkwadobe, Olisaemeka Ojukwu, i nwere ife ị ga-agwa anyị gaa n'iru ozugbo.
Okay, good evening.
Nnọọ, Olisaemeka ka anyị na-anụ onu ya. Ngwa Eh, ọ mụ. gaa n'iru gaa n'iru. M na-ekene unu maka maka nzukọ anụwa gbasara asụsụ dị oke mkpa mm, ọ bụ ihe ndị Igbo niile kwesịrị ige ntị onye ọbụla anụkwa malụ ebe eh, asụsụ anyị si eri mperi eh, aka ajụ m ajụ gbasara mkpụrụ eh, edemede Igbo maka ụfọdụ n'ime after ka a kụzisi na sekọndịrị enwezi onye ma asụ ee akụzisia sekọndịrị baa yunivesiti nke ahụ agaa maka n'ihi na ada asụ ya kwa ụbọsị kwa ụbọsị Mhm, a- like anyị a- anyị nwa na-alụ ọrụ n'ụnọ ọlụ gasị ị ya-afụ onye isi ga-abụrụ onye igbo i je ikene ya esi a ị sụba na bekee sụọ na bekee mana ị ya-afụ onye ugwu ha na-alụkọkwa na-arụ ọrụ na na the same eh, eh, n'ofu ebe ha na-alụkọ na-arụ ọrụ ofu ebe ha chọọ ịkpakọrịta nkata ha ejili asụ be ha onye nwe ụfọdụ n'ime anyị oge ụfọdụ a sị na na ndị mgbago n'oge ọbụla ha na-asụ asụ be ha asụ be ha asụ be ha ịghọtaghị ihe m na-ekwu so ihe a bụ na na asụsụ anyị anyị ada asụ ya kwa ụbọchị kwa ụbọchị anyị na anyị na-asụ anyị sụ chịkọtabazie onna na- nataba udo anyị a- anyị asụbakwa bekee so ihe m na-ekwu na asụsụ anyị onye fụ nwanne ya ya sụọla ya asụsụ igbo onye fụ nwanne ya bụ onye igbo ya sụọla ya asụ igbo onye fụkwana onye ma asụ asụ igbo ya sụọla ya asụ igbo ma ọ bụ onye igbo ma ọ bụla onye igbo

na malite n'oge nwata pe mpe na ndị nne na nna ọtụtụ n'ime ha bụ bekee ka ha na-asụ dịka m nụ ka ọtụtụ n'ime ndị kwuru okwu tinyere ọkachasị nna anyị na Germany ihe m chọ itinye bụ ka a na-agwa ndị nne na nna na-ekụziri ha ka ha bido n'oge ụmụntakịrị ka pere mpe wee na-akụnye ha mkpụrụ Igbo n'ime maka na ama m na oge m pe mpe oge m nọ primary school ana m eje Igbo competition mana oge m bịa bido dị baa secondary school e bido na ị sụọ igbo ị daa nra igbo si etu a nwụba na ndụ m wee ruo mgbe m nwere onwe m oge m pụta secondary school so ka a na-agwa ụlọ akwụkwọ dị iche iche malite na nne na nna because na-ekụzisara ụmụazị na ụlọ akwụkwọ ha nakwa n'ụlọ nne na nna ha emekwa ofu emekwa n'ụlọ emekwa school ndị school emekwa nke ha ka a gbaa ma ndị nne na nna ma ụlọ akwụkwọ dị iche iche ume ha na-etinyegodu bekee ka ha gbaa mbọ fụ na igbo asụsụ igbo anyị dị ya ka igbo ghala ịnwụnarụ anyị ọ nwụnarụ anyị nnukwu nsogbu ka ọ bụkwa n'ebe anyị nọ maka ndị na-eso anyị n'azụ daalụ Adịma, daalụ daalụ Chidebere ọ kwa nchịkọta ka anyị nọzi ife a oge na-emegidezi anyị amara m oge a gbakazikwa ọsọ em ee, ka anyị chịkọta na anyị anwa- anyị anwagokwa nke tata mana ebe ebe ọ nọ- nke bụ obucha nje bụ ihe gbasalụ as- asụ asụsụ igbo n'ụlọ akwụkwọ ada nra asụlọ nwatakịrị kwụọ ego e- e- e- enye ya ntaramahụhụ n'ụdị dị iche iche a sị na otu one ka a ga-esi wee kwụsịzi nke a maka na ndị nwesị ụlọ akwụkwọ a sokwu na-akwado ya bụ ife amarọzi m ee mana mana ọ na ha chọzi iji aka ha gbunyụọ ya bụ asụsụ ka ọ nwụnyụọ anya ka ọ gịnịzi ee mana echọrọ m ijigodu ohere a wee kenee mmadụ niile sonyere anyị tata n'oge emume ncheta asụsụ Igbo maka na ọ njirimara Igbo bụ asụsụ ha mana ọ dị m ka ọ nafezie n'aka maazị Uchenna maazị Uchenna ị na-amụ n'imi n'imi eri oge kedu
ị ma na ihe a na-eme ihe ọ na-atọ ụtọ ị ga-ama mgbe ị ga na-amụ ọnụ gị ga-abụzi ọchị ọchị ihe ọ tọrọ m ụtọ nke ukwuu n'aha ndị Centre for Memories ncheta ndị Igbo ana m ekene mmadụ niile ndị sonyere anyị ee dịka ndị participant sonyere anyị ana m ekele ha ha si nụ- kemgbe e nwere ndị bidoro sonye anyị mgbe n'orube ee, elekere nke ise nke mgbede ha nọgidere ugbu a Ah, na-ekele Ekwenụ Adịide onye nke chịkọtara anyị okwu t- eh, hazie ihe niile ọ gaa nke ọma anyị na-ekele ndị panelist ndị niile so tinye ọnụ n'okwu a Ee, nwaada Adeline ee onye nke BBC Igbo ihe unu na-eme na-atọ anyị ụtọ ee i kwukwara na ihe ndị Center for Memories na-eme na-atọkwa unu ụtọ anyị mechaa mmemme a agwara m gị na anyị ga-edu nọ kpaa ka anyị ga-esi nwee ike chịkọta aka ọnụ na-arụkọta ka e nwee ike na-ebuli asụsụ Igbo na-ekene ee maazị David Ụkagwụ Maazị David, echetara m jụọ gị ka ekwere aha Igbo gị. Ọ- aha Igbo m wụ Okechukwu ndewo Ee, Maazị Okechukwu Ụkagwụ. Ọ nke ahụ kacha n'ụtọ. Ee, Eziokwu. nwaada nwaada Amarachi, a- ahụrụ m otu etu o si ewute gị n'obi. Ee, ewela iwe, ọ nwayọọ nwayọọ. E nwere ọtụtụ ihe ndị anyị kwadoro na Center for Memories anyị niile ga-etinye aka na ya. Ee, obi dị m ụtọ na n'agbanyeghị otu ihe si dị ee anyị na-asị ka ị nabatakwa ekene anyị site n'aka ndị Center for Memories maka ọnwụ nke ee papa gị ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa obi dị anyị mma na n'agbanyeghị na ị just si n'ihe iruju na-apụta i kwetere sonye na ihe a na-eme n'ụbọchị taa mgbe ọbụla akpọtụkwa gị ka ị nwekwa ike zaa anyị otu i si zaa anyị n'ụbọchị taa ụkọchukwu ọkammụta eh, Chidi Unegbu eh, ọ wụ enyi m nwoke kemgbe o tego eh, m kpọtụrụ ya sị ya lekwa ihe anyị na-eme ọ sị na a ah, na ihe a na ọ dị mma na ọ ga-esonye na ya o gosikwara anyị na n'eziokwu na ọ wụ ọkammụta ndewo na-ekenekwe ndị otu Center for Memories ndị mụ na ha na-arụkọ ndị nyere aka hụ na ahazi ekene ndị board of directors ndị kwadoro na anyị ga-eme mmemme a n'ụbọchị taa na-ekele ndị niile ee dị iche iche ndị Igbo na ndị ihe anyị na-eme na Center for Memories na-amasị na-akwado anyị n'ụzọ dị iche iche anyị na-asị ka Chineke ee na-aga n'ihu na-agọzi ee, anyị niile na-ekwu na ọ ga-adịrị anyị niile mma Em, e nwere ihe anyị kwesịrị itinye iji bido ihe a ọja nke ofu enyi anyị nwoke eh, maazị eh, Ndụm Ndubuisi Felix fụrụ mana ị ma na ihe eh, igwe igwe bekee ihe ọzọ ọhụrụ a mgbe ụfọdụ otu i si kwado ya uche otu o si aza gị Eh, anyị ga-ejizi eh, nke ahụ chịkọta ihe niile anyị na-eme n'ụbọchị taa ọnụ Eh, ka ọ bụ nke bụ na ọ na nkwuchi okwu a gị nọrọ agbanyụkwara ihe eh, igwe igwe eh, i ji eso anyị ekwu okwu ka ị nụrụ ọja ahụ ọja ahụ kwanụ ka e ji kpọlite mmụọ eh, na nke ndị mmadụ na nke ndị mmụọ ka ha nụkwa na ihe a na-eme na ihe gbasara igbo anyị nweta nkwado nke ndị mmadụ nwetakwa nkwado nke nna nna anyị ha ka asụsụ igbo na-aga n'ihu ka anyị niile nwee ike ee tinyekọ ọnụ sị olu m efula maka na olu anyị agaghị efu nke anyị ga-adịrị anyị udo dịrị unu dịrịkwara gị ise gara gị gere ihe dịrị bụ na onye ọbụla ga-etinye ya etinye aka n'ọrụ a onye ọbụla gbakọọ aka rụọ ka a na-akwalite ya bụ asụsụ Igbo ebe ọbụla ị nọ i nyela aka nke ya-ekwe gị mee ị na-eme ee otu ọbụla anyị ga-esi wee na-adọnyere onye ọbụla ukwu ka e nwee ike na-akwalite ya bụ asụsụ Igbo
Ọ ọ na-afụ ya ọja. Yeah, yeah, yeah. Okay.